Eh, biko em, na mbido em, ka anyị matụnụ eh, onye ị bụ matụnụ aha gị maka ndị na-amarọ onye ị bụ ọ dị mma abụ m onye isi nchụaja bụrụ onye ọrụ ọdịnala dibịa aha m bụ Ogbuefi Ezugonahụ ọ bụ e ji mara m abụ m onye Ọgwụ n'Enugu steeti ebi m Ụmụsiome Nkpọ daalụ daalụ rinne nna m ukwu Eh, biko nna m n'etufughị oge em, ị ma na eh, Igbowood TV bụ onye pụtara ife maka nkọwa na ime ka ndị mmadụ mara ọtụtụ ihe gbasara omenala ndị igbo na ọdịnala ndị Igbo n'ebe o si gbata n'ihe niile dị iche iche gbasara ihe ndị Igbo na-eme ma nke ha kwesịrị ime ma nke ebe e si na-ada emeta ya anyị wee bịa na nke gị taata sị ka anyị mara ka anyị jụta gị e, ụfọdụ ife dị ka o si wee dị ebe ndị Igbo si eri mperi ma ebe kwesịrị ime ihe ka ọ dị mma ajụjụ anyị ji tata wee bụrụ na anyị chọọ ka anyị mara nna m biko ihe a na-enye ndị mmadụ nsogbu nnekwu anyị wee sị ka anyị bịa jụọ gị ihe a na-asị na mmadụ nwee di mmiri ma ọ bụ na mmadụ nwee nwunye mmiri o nwe ihe dị otu a o nwe ihe dị ka ihe dị otu a ọ dị ka ọ na ọ dịrọ daalụ nna m ị jụrụ ọfụma ya bụ na onye maalụ nna ya amalụgo ndị ichie apụta m ụwa wee nọkwasị n'ọrụ dibịa malụ na ive anyị na-ekwu kịta bụ ive na-enye nnukwu nsogbu onye na-achọpụtarọ mgbe nke e bido nyebe nsogbu ọ sịrị na nwanne nna ya ekechie nye ọ sị na ọyị agwọli ọgwụ ọ sị na e nwere ndị amoosu na-eme ya di mmiri ma nwunye mmiri ọ dị adị maka na e mere enu e mere ana na ebe mmadụ niile si bịa ụwa anụnwa bụ na mmiri di mmiri dị nwunye mmiri dịkwa ọgbanje mmiri dị nna m va bụ ndị rụrụ ọrụ anụnwa wee raara anyị kọgbadoro m ive niile ọfụma mụnwa abanyekwu n'ọlụ a fụkwuo nye ọfụma maka enwe onye nwa agbọghọ enwe ike dute kịta a sị na di na-abịara ya ọnụnụ di nke abịa emegide ka emesi ive dị na ya ọ kwụsị ọ dị ime nsogbu agbabi ya agba anọkata ime nwa mafụsa afụkwuzi na ụfọdụ echikwanụ ntị na enwere ebe ọ bụ o dunata onye nwa na be di ya bụrụ ofu esemokwu tụ ya ive di mmiri na-eme rigari nne otu a ka nwunye mmiri dịkwa na onye na-amatarọ ya mgbe ụfọdụ ọ na-enye nsogbu i je chọba ive n'ebe ive na-adịrọ kwube na onye nke anụnwa jebe ekpere dị iche na onye a bụ amoosu na-atagbu gị nọ ive nna ya metara jide ofu alụsị dị na be nna ha tikpọba sị na ive na-eme na alụsị nụ na-ewuchi bad luck ma alụsị nụ dịbu eri nna gị nna nna gị ba alụsị nụ egburo gị wee luo na i too bụlụ mmadụ kpataba ego alụsị nụ wee matazie na ị ma-amụta nwa ma a mụrụ gị amụ na ngwuru amoosu unu ume na ị mụrụ nwa na be nna ya mere amụọ gị nwa ma o kwezi gị mụọ nwa nke gị ọ mgbe ị nedara olu anya na ị fụ na ihe mmadụ kwetara mgbe o ji abịa ụwa jee kwụọ ụgwọ i ji ka ị nwere onwe gị na mmadụ na agbọ na-ese okwu ọ na-adịrọ na mma gaa na-edozi okwu ha na ive dị na mmiri dị ihe a ee ka anyị jidegodi otu a O, nna m daalụ nne ee daalụ nnọọ na nkọwa gị amaka ee biko em, ee, na-etufughị oge kedu ka mmadụ ga-esi ma na di mmiri ma ọ na nwunye mmiri na-enye ya nsogbu kee ife ọ ga na ife ọ ga-abụ ọ na ife ga-abụ na-eme ya, o wee sị ee na na ọ di mmiri na-eme m ife a na ọ nwunye mmiri Mm, daalụ nna m Mhm. e nwere ebe fa si ezobe mmadụ onwe fa ọ bụrụ na i bido buli na gboo na-ekwu na enwere ife na-eme enwere ife fa bụ god forbid ịbụ- ọnwụ nọ i bido na gboo na-esi ngọ kpatara na asị na ọ bụ n'elu oke osimiri ka a tọrọ ntọ na anụ nke jehova niile nke usuu nke ndị agha ma a rịba ajọ omume mmadụ ama onye ga-eguzo n'iru nna ive e ji mmadụ ji amata mgbe ụfọdụ na di mmiri na-enye ya nsogbu bụ nwaanyị ụfọdụ na-afụ onwe ha n'elu oke osimiri ụfọdụ na-enwe mmekọ nwoke na nwaanyị na nlọ ụfọdụ na-aya ọya ọya dịgasị i je ụlọ ọgwụ asị na afụrọ nka i je ụlọ ọgwụ asị na enwerọ ebe afụ ọ ya ebe a mmadụ na-esi nyobezi ibe enyo na ọ dị ka ọgwụ ka a na-eme ma ọ bụrụ na onye anaghị esi mmiri ngọ ọ ga na-afụkwu ya ọ nọrọgodu so ya kịta anụ ọ ga na-afụkwu ya n'anya na enwe mbọsị o nwere ike ọ fụ ka ya ku nwa na nlọ ma ọ dịrọ ime enwe mbọsị ọ fụ onwe ya na ya dị ime ma ọ nụrọ di ma ọ dịkwurọ ime enwe mbọsị o nwe ka ọ fụ onwe n'ime etiti orimiri ọ na-amarọ mmiri ahụ ebe ọ dị mmiri nwee ike ịrakụ ụwa niile a maka o si pụta na mmiri ọ marọ mgbe o jere ịkọlụ ndị ahụ akọlụ sị ya na ekwensu na ya ga-eje deliverance ha tukwu na-ene gị ma mgbe i ji mechie ive niile enye gị nyegasị anyị usoro ihe eji ama na ive dị otu a na-eme gị sị na ị marọzi mgbe fa bịara fa bịa nke na-adịrọ mma na onye ọ na-eme ma na ọ na-eme ya kama na nkachi ọnụ bụ ka adị ka adị nwụọ na ya na-eje ụka na emego deliverance na mm, achụgo ajọ mmụọ anwa mgbe olu na omume onye ajọ onweghị onye dị n'ụwa karịrị ajọ mmụọ ya achụnwu ajọ mmụọ onye ka mmadụ bụ ịchụ ajọ mmụọ mmụọ na-enye gị iwu mmụọ na-achị gị achị ka ị sị na ị ya achụ mmụọ chukwu na onwe ya na-achụnwurọ ka ị na-eje ịchụ ihe dị mkpa bụ na i je eje settle nya bụ mmụọ nye oke ọ chaalị gị ma ị sị na ọga ije onye ka ị bụ gịnị ka i kpere onye ọ na-eyi ekpenwu ka chukwu ka jesu ka ebe ọ na-ekpe ihe eji wee chụnwu ajọ mmụọ onye nyere ike nke a na onye ndị mmiri na-enye nsogbu mana ndị mmiri na-enye nsogbu ị settle ha ihe niile akwụrụ ọtọ gaa ụfọdụ asị na ha alụgo ọrụ mmiri one million times na ha alụgo ọrụ mmiri lụọ ebe a lụọ ebe a na enwe ihe dịka ya ee ọ dị ọ ya na-eme ndị ụfọdụ asị kamgbe alụbara onye ọrụ mmiri gịnị ka emere alụtara ya na ndị dibịa na-aghọlị va ee pastor na-aghọlị va mana enwere ihe dị bụ ọdịbendị nke a bụ m onye Enugu steeti ọ bụrụ na mmiri na-enye m nsogbu m jewe na mmiri ndị Nkpor asị after all na mmiri niile bụ ofu ma asị mmadụ alụba Niger na nnukwu oke osimiri ka ọ bụ mba ọ bụrụ na ị maha mmiri nke gị nwa mmiri i si na ya bụ mmiri nke gị nwa dịka ọ bụrụ na nwaanyị je ịnụ di kịta anụnwa ọ kwa ebe e je eme ihe nwaanyị bụ na be nna ya ụmụnna ya ekeli nwaanyị ụmụnna ya gọọrọ ya ọfọ hanwa asị ya ngwa jee nke ọma nwaanyị anọ na mba wee nụọ di wee gbaa nkwụ nwaanyị na mba a na-eme ya eme ejewe ije kwụ ngọ nwaanyị ọ na be nna ya ka eje akwụghachi ngọ na ihe anyị fụrụ n'anya fụwazi otu a ka ọ dị onye chọọ ịlụ ọrụ mmiri ya naba be nna ya ọ bụrụ na ajụta mmiri ya na ya na-abụ nọ na be nna ya mmiri bụ mmiri ya pu na-enye nsogbu anwa ajụbazie ma mmiri anwa nwe ike ịpụtanwu na mba bịa buru oke ọ sị ya na ya abịanwu mba ị chọwa mmiri ya na ya na-abụghị alụnwu na mba ọ nya kpata na ịkụdoro ana enwe ndị ọrụ mmiri ha bụ oge ụtụtụ enwe ọlụ mmiri ha bụ oge ehihie enwe ndị nke ha bụ oge mgbede ma ọ bụrụ na i were onye nke mgbede jee lụọ n'ụtụtụ ọ ma aga i were onye nke ụtụtụ lụọ n'ehihie ọ ma aga ị ya achọpụtanata kedu amanị mmiri a ji chọọ ka onye a bịa mgbe ha ya ekpe udo maka otu anyị dị na mmadụ ka adị na mmiri enwe ndị iwe ọkụ dị na mmiri enwe ndị na-eji ọgụ nọ na mmiri enwe ndị obi udo nọ na mmiri otu anyị bụ mmadụ dị otu a ka mmiri dịkwa kpata na mmiri a na-eri ihe mmadụ ka ọfụna mana i sigidie ngọ sigide ngọ mmiri ụmụaka nwere ike ikulu na gutter nwere ike iburu okenye budaga anyịm mgbe e mere ajụwa gịnị kpatara ya na akwa ụdị a otu a ka a si na-afụta ya na onye nwe ntị ọ nụ na enwezikwa ife ọzọ na jụọ m gbara unu ghalị nke m makwara m kọọrụ unu Da- daalụ nna m ukwu ee na mmechi ee na nke a dị na nke a gbasara mmiri em ee em, kedu ee, ọ- gịnị mee ka ka mmadụ gịnị mere mmadụ nwere ike ije lụọ ọrụ mmiri ọ ma adị ire ka ofu ihe ma ihe naabọ nwee ike ịkpata ihe dị otu a maka mmadụ naabọ na ịtọ na ịnọ nwee ike inwe nsogbu dị otu a biko nna m gbatagodu ya okwu daalụ ife mele na alụọ ọrụ mmiri na ọ ma adị ire erika ọ bụrọ ofu ife nke ọ na-abụ ife naabọ ofu ị ga-amalụgodu mmiri bụ mmiri gị chọpụta jide n'aka na ọ nya mmiri a bụ mmiri gị malụ ma mbọsị eke ka a ya-eji rụrụ gị ọrụ a ma mbọsị oye ma mbọsị afọ ma mbọsị nkwọ malị ma ọ n'ụtụtụ ma ọ n'ehihie ma ọ na mgbede abalị iji malị nke anwa ọzọ ị mara ama na mmadụ na-adị ọcha wee na-eje na mmiri onye lụrụ unyi a na-ejerọ mmiri ị bịa ndị mmiri agbakụta gị azụ maka fa adị eri ihe lụrụ unyi ọzọ e nwere onye ya-elu na mmiri a sị gị na ebunu ma na- ma ma ọ welụ ewu o si eme na alụchala ada alụta ọlụ ọtụtụ ọlụ mmiri anaghị aga aga bụ oke ọchịchọ ndị na-alụ ọlụ a ama o doro m anya na ọ bụghị ihe niile na-alụ ọlụ mmiri ka a kpọrọ oku mmiri ọ bụ mmadụ ncha bụ nwa mmiri ọ bụ mmadụ ncha na-efe mmiri na onye yiri ha na white kụchawa bell kpaba nzu n'anya debe okpokpo ava ọ bụrụ onye mmiri ma ị ma sọnwu nsọ mmiri onye adịghị asọ adị eje na mmiri ịlụlụ mmadụ ọlụ ọ bụ na ewu ka mmiri chọrọ i were ebunu je lụọ nya ọ ya agarọ ọ bụrụ na ọkụkọ ka mmiri chọrọ i kpụnye ewu ọ ma aga ofugodu bụ gị bụ onye na-eje alụlụ mmadụ ọlụ mmiri inu kedu mmiri nke gị gị na mmiri ọ dị na mma ị lụgo nke gị onye ahịhịa dị n'anya ada afụchapụrụ onye ọzọ ahịhịa n'anya ụfọdụ ya eje were ewu ma ihe niile a ya-eji wee gba mmadụ isi maka ịgba isi ka a na-eje na mmiri ya nwa ịpụta eje tụtụrụ mma tinye n'onu viai gburu ọbara wụa na mmiri ọ bụ dalị na gị bụ mmadụ egburu ọbara wụnye gị n'anya wee n'iru otu anwa kee ị ya-afụ ụzọ ya dị happy ebulu ife lụrụ alụ mmiri ya needịha ọbara abịa egburu ewu anwa eji gbanwere onye anwa eji agbanwere ndụ mmadụ rapụ ya ọ nya bụ ọchụchụ aja ndụ maka na ife ọbụla ị fụ eji gbanwere mmadụ adịrọ mma igbu egbu eweli ya wezụga ya nye ndị nwe ya kpata na ịbịa na ndị na-eme omenala ọfụma na okwu alụsị ma ọ na mmiri ị fụ ewu ka ọ na-akpagharịsị fụ ọkụkọ ka ọ nusa ebe niile ọ bụ eji gbanwere mmadụ eji gba aja ndụ ma ụfọdụ pụta ọ zọdara ewu tinye na mmiri gbagide mmiri gbagbunyụọ ya anya ọkwa onye ahụ ị bịara ịrụrụ ọrụ ka ị megidere na ọ bụrụkwa na ewu a sị na ọ ka ndị na-eri aja ghara iseri ya ị ga-eri aja anwa ka ị gbagburu ewu a na mmiri enwe iri rie ọ nọrọ kara mma na ịgba- ịgbasiri ewu- mmadụ onwe tinye ewu anwa na mmiri mmadụ ibe ị eje seri ya ọ nya bụ i nyere onye anwa aka bukwanye ibu ahụ onye anwa bụ ife a niile na-eme na a rụsịa ọrụ mmiri ụfọdụ ya ga ụmụ nwoke ibe m anyị asọrọ nsọ jebe mmiri ọ magoro nwaanyị elu ka ọ- ọ- ọkada ọ rituo o jebe mmiri sị after all na enwere ife o mere na ya ejigola akwa kpocha ụfọdụ amarọkwa na ife eji ekpocha mmadụ ji ekpocha ọrụ akwụmụchụ ha abụọ dibịa niile malị ya ụfọdụ asị na ose ọjị ose ọjị na-enye nwoke nsogbu n'ife o ji bụrụ mmadụ ma ụfọdụ amara ya sị na ọ bụ highest highest na ụdị na gịnị mere ma ị lụsịa na-ejebe ka ka mmiri na-afụ tupu ị bịa ada aghọli mmiri aghọli na mmiri bụ chukwu ọ chukwu debere ya ebe a ga-asị gị ee ka ọ dịgodo otu aha na onye a lụsịrị ọrụ mmiri o leha o siha n'aka onye lụrụ ya o si n'aka onye ejere ya maka a na-ejere nwaanyị mmiri ma ọ bụrụ na nwunye mmadụ ya na di ya memekọ cha cha cha ọ nọrọ na nsọ nwaanyị ọ ma eje mmiri anwa cha cha cha onye yi akwa ajadu anyị ejere mmiri chaa chaa chaa ee onye nya na mmiri adọha na mma adị alụrụ mmadụ ọlụ mmiri onye enweghị mmiri osi ndị ya chali i bu baịbụl ra ka ụlọ m a nụwa buru ya bata na mmiri nkịtị ka ị na-eme egwu ka onye bịara ịgụ nwere ife ọ na-eme Mm, ka ọ dịgoro otu a nna m daalụ rinne onye nọ mba ofesi ọ bụ iwu na mmadụ ga-abịa onye a mere- onye a- onye a na-emere ọrụ mmiri ọ bụ iwu na ọ ga-anọ ebe a ebe a na-emere ya ka e nwee ike imere ọrụ mmiri kpọọ afa ya o lee Ehe,
ọ nke a dị mkpa e nwere ihe bụ na ekwere mmadụ nkwa ọ bụrụgodị ili na-akpọchi mmadụ na polisi onye a ga-anọ na sel ejebe okwu ya n'aka ndị okwu dị n'aka ọrụ ihe ekwute n'ebe okwu ndị dị n'aka anọ ka e ji wee kpọghepụ onye nọ na sel aweli na onye nọ obodo oyibo dịka onye nọ nga maka ọ nọ ebe tele aka o wee sị na mmiri bụ nsogbu ya ihe bụ nsogbu ya nwa bụ ịma mmiri bụ mmiri ya achọpụta mmiri bụ mmiri nke ya mmiri gịnị ka ị kwuru o ji gị ụgwọ wee jebe ka o kwere gị nkwa wee jebe ka ọ na ọ marọ gị wee jebe kedu ihe bụ mkpa gị ebe onye a nọ mmiri ewe osisi bịa kwe nkwa na o jesịa nata na ọ ga-abịa meli ya ihe dị otu a i were ihe e ji ekwe mmiri nkwa ji kpere nkwa kpelie ya ile ọma ọ bụrụ na mmiri si enye nsogbu ebe anwa mmiri anwa esere aka na ihe dị mkpa bụ ịmakwa mmiri nke ọ bụ ya na-enye nsogbu ọ ma bụrụ Ngene na-enye nsogbu i jewe na river Niger ma ọ wụrụ na um, Ụlasị na-enye nsogbu ị gbagawa na Atlantic maka na Atlantic abụrụgo ocean Ụlasị bụrụ river sọkwa ya bụ mmiri ebe na-ata ata na onye kwuru okwu ebe anwa ike dị ebe anwa ọ nọ nyanwa ka ị ya-eje nala order n'isi onye anwa ọ lụba ọlụ mbọsị onye a jesisi nata ihe kwuru dị mma ọ bịa mezuo nkwa ekwetara ya ọ bụrụ na nwunye mmiri ya na-enye nsogbu mbọsị o jesi nata ya jee duoli anya n'iru anyị a na-abọ na a na-achụrụ nwunye mmadụ ma ọ nọrọ ya ọ dị ka nwaanyị onye ọbụla a ga-alụrụ ọrụ mmiri sị na ka e kewa ya na nwunye mmiri ya maọbụ ya na di mmiri ya ị ga-akwụnata na mmiri ị ga-akwụ na mmiri anwa nke a abụghị nke ime majik na-eji foto ya wee lụọ si na ọ- na ọ dịgo mma ee enwekwa ndị nwere ike ọ lụọ ọ dị mma o. mana m ana-alụrọ ụdị a na m na-alụ ọ na-eme onye m na-alụrụ ya n'anya ị na-afụ ihe na ya na-abọghị na ọ bụ ezitere m nnukwuru nnu ego ezitere ya ego nu onye lụọ ọlụ avụrọ na okwukwe ka o ji sị ka a lụọ mana i duru mmadụ ọ tụọ ụkwụ na mmiri ọ lụsịa ọlụ mmiri nu ọ wụọ arụ na mmiri nu ketọ ihe ọbụla jikọrọ ya na nwunye mmiri maọbụ di mmiri ya ya bụ na ọ dịkwanụ mma nna m daalụ nne na ekene gị ndewo